okay anyị na-enweta ozi na na ebe ahụ ife niile a na-akpọtụ a na-achụsị ndị mmadụ na-achụ na ndị mmadụ na-egbukwu ndị mmadụ na ọ na-eluutu shọpụ ndị mmadụ anyị nwetara ozi na na ndị taxi drivers na ebe a na-ejezi ngagharị iwe na-ejezi ngagharị iwe na na-agasazi ngagharị iwe na fa ada afụzi passenger because ị je ebe ọ dịka ya si n'ebe amara m ụfọdụ n'ime nene n'ife onyonyo unu anọ ebe unu anọ mgbe a nụrụ aya fụ ihe dị ka ebe a nụrụ aya ka ọ na-esi adị ịghọtaghị nọmba a because na anyị nwa nọzi those days ma ife menụ ị pụta ebe a nụrụ aya like this ịpụtasịa des ihe na-afụsị bụ des ihe na-afụsị bụ okpokoro ihe gasị empties ị ya afụrọ mmadụ ihe na-afụ n'ebere ogologo ụzọ bụ ihe ụlọ etiwa etitusiri etitu na-afụsị ma ọkpụkpụ ma ihe isi ndị mmadụ gasị ọ ka obodo a dịzi na ị pụta na street ọ jụsie oyi sọ ụzụ nnụnụ ka ị ya na-anụ ya na-anụzi onu mmadụ so shọpụ niile close ya na shọpụ niile close ha jekwa je na-akpakasị ndị shọpụ a na-eburusi ihe ị fụgo so ndị mmadụ gbara ọsọ n'obodo a onwezi ofu onye n'ebe a ndị nọgodo a nọ nọ n'ime ụlọ fa ada apụtazi apụta so ndị taxi ha na-ewezi iwe because ndị taxi siri ike n'obodo a ndị taxi tinye aka sị ehe na ha esoro gaa ngagharị iwe ee eh, hmm, ife fa ya eme ị ma na ọbara ya ya kwafu ya karị akarị mana this thing na lucky anyị nwere na bụ na ndị taxi etinye e na ndị taxi esoro fa so ebe a ife a na-akpọtụ na ndị taxi wee jee ngagharị iwetu jekwu ndị mayor obodo a na-asị ya ya jiri nwayọọ cancelụọ ya ka ndị mmadụ pụtazie ezi na-agagharị na onwezi ndị na-agagharị na ha da-afụzi passenger ha ya ebu na fa afụzi passenger fa ya ebu na ọ fa nọrọ otu fa nọrọ chakoro m na-enesa anya onwere ya na-aba moto because na ọ ndị malawi anụnwa ndị malawi mozambique a ụmụ ndị ọ fa na-adị too much ha nwere most population ndị a na-agagharị agagharị nọ na street na-ele ụmụ obere ife gasị ma ha ncha na-agbasịa n'ọsọ ebe niile daa jụụ jụsie oyi ndị taxi wee welu ngagharị iwe wee na-ekpuchi ọkwa bupụta egbe hmm, iji ndị egwu egwu bupụta egbe otu a gbanie egbe elu gbasasịwa egbe sị mayor ha na ọ bụrụ na ọ pụtara kwugharịa ife a sị ndị nọ n'ezi ndị nke nọ n'ime sef pụtasịba or ndị nke nara ana nachita azụ if not possible ndị ka nọgodo inside hide hide ha da-apụtazi outside ka fa nwee ike ịna-apụta ndị mmadụ na-atụzi ụjọ ịpụta iro gagharịa agagharịa a da-ekwu okwu ị nwere akwụ ị nwere akwụ nọ ma ndị ndị onye ọbụla bụ onye bịara abịa ị pụtazie ezi gagharịa na afịara obodo a na-agwa ya ihe a na-ele bread ka m were ego be anyị wee maa atụ ife a na-elezi bread ebe a na ma ịfụ bread ị ya-egote ife a na-ele bread ebe a bụzi bụzi 50,000 naira because e nwe ebe ya afịa ndị pakistan na ndị ethiopia na-emepesi shop na-ele ụmụ ihe na-eme na- in form of